Koma ndaima panone ndine Twaib Ahmadu Hamid Ali, kotero ndikukulandirani nonse m'dzina la Yesu kuti Amen. Ndi ulendo osautsa kwambiri wa nthawi ya pansi pano umene timakhala nawo. Pamene tikufunafuna kulowa mu Ufumu wa Mulungu. Kungondiona ine, ambiri mwa inu muzizindikira mphamvu za Mulungu amene mukumutumikira. Mukandiona ine ndi umboni waukulu lero, udzakhalanso umboni waukulu mpaka tsiku lotsiriza, kuti Mulungu amene tidamutumikira anali wamphamvu. Kulanditsika kwanga sichinakhale chinthu chophweka m'maonedwe kapena ngakhale m'mafotokozedwe. Mudziwa, mukundiona ine pano, sindikungobwera ngati m'mene abwerera munthu. Koma mwapaderadera, pali chochitika chachikulu kwambiri chimene chimandipanga ine kutama Mulungu, ndiko m'mene mphamvu za Mulungu zidalanditsira moyo wanga kuti upezeke pamene ndiri pano. Mudzikhulupirira Mulungu kuti Iyeyo palibe chimene chidzamulake kukulanditsani mukadzafuna inu, Iyenso Mulungu akafuna. Kotero, mphamvu za mdierekezi, mudzidziwa kuti ziri ndi malire ndipo ziri ndi polekezera. Zimene ziribe polekezera ndi kupanda malire ndi mphamvu za Mulungu zokha. M'masiku amene tinali ku chipembedzocho cha Satana Mdierekezi, Mpingo wa Mulungu, tamverani! Wodzitama ankadzitama kuti, Tili ndi mphangala yabwino, tili ndi chipangizo chabwino chotithandiza kukweza Satana ku dziko lapansi, ankanena. Ine chiyambi changa ndinkayamba ngati masewera ndi cholinga chofunafuna Mulungu ku dziko lapansi. Dziwani kuti dziko lapansi munthu ali pa ntchito yofuna Mulungu, koma mwatsoka kusakasaka kwanu mudzapezeka kuti munasaka koma simunampeze Mulungu. Mpingo, tamverani! Ndili wachichepere, ndikubadwa m'banja la Chisilamu limene makolowa akusakasaka Mulungu ku dziko lonse lapansi ampeze amene akhoza kuachitira chifundo. Iwo adapeza Mulungu wotchedwa Allah, Mneneri wake anali Muhammad, mpaka lero. Ine ndinabadwa m'banja limeneli, kujoina ulendo wa makolo anga wotopetsa, wosowetsa mtendere, wosakasaka Mulungu mpaka choonadi atachipeza, koma tinazunzika koposa. Tamverani! Ndinkawaona makolo anga 4 koloko akutuluka m'nyumba kulowa kadambo ka kwathu nthawi yozizira. Akabwera kudzagonanso akapemphera m'mamawa, chidwi changa chinali kuyang'ana ndi chani makolowa akufuna. Ndikafunsa amati tikusakasaka Mulungu. amene tikuganiza kuti adzatiwombola pa mapeto a nthawi ya pansi pano, anam'sakadi Mulungu. Ndili wachichepere, anachita chotheka kuti ndiajoine ulendo wosakasaka Mulungu ameneyu, mpingo wa Mulungu. Kupeza choonadi ndi kupeza Mulungu ndi ntchito yaikulu kwambiri pa nthawi ya pansi pano. Ambiri mwa anthu mamiliyoni, masauzande, mahandede amene akusakasaka Mulungu zikakhala zokhumudwitsa tikadzafika kwathu kuti adamsaka amene adampezayo sadali Mulungu olondola koma mwatsoka akazindikira zimenezi atakocheza ulendo wa nthawi ya pansi pano. Ndi ntchito yaikulu kwambiri. Anayamba kundipitisa ku sukulu kuti ndikaphunzire, pakuti chipembedzocho potsika chidatsika m'dziko lapansi m'chinenero china, ndipo chinenerocho ndicho chimene chimapanga chipembedzocho kukhala chomveka. Iwo ankati. Kuli Mulungu otchedwa Allah amene Mulungu ameneyi polankhula ku dziko lapansi ali mchinenero, chinenerocho chimatchedwa kuti Chiarabu kapena kuti Arabic. Kotero kuti kulikonse kumene kuli okhulupirira mwana wanga chikhulupiriro cha chipembedzo ichi ayenera kuphunzira chinenero chimenechi, pophunzira chinenerochi akuphunziranso kufunika ndi kumdziwa Mulunguyo. Ndinajoina osadziwa kumene ndikupita, ulendo wopweteka koma wodala ine kuti sin'nafike pokocheza ulendo wa nthawi yanga mpaka kuzindikira kwina kunandipeza komwe ndikulakalaka kuti inunso musanachoke nthawi ya pansi pano chinthu chofananafanana ndi chimene chinandipeza ine chikupezeninso. Mpingo wa Mulungu. Poona ndikweza kuphunziraku, ndinayamba kuvundukula mabuku. Nzeru zodziwa msanga malemba olembedwa mu zinenero zimenezi n'kundipatsa. Ndiganiza kuti woperekayo anali amenenso ndikum'tumikira pano kuti ndidzakwanitse kusiyanitsa bwino kumapeto a nthawi ya moyo wanga. Tamverani. Nditafika pa muyezo wakuti ndaphunzira bwino zinthuzi, ndinadabwa kuti pakati pa ulendo. wa buku la chipembedzochi yotchedwa Korani mwayamba kutulukira mabuku ena m'mbalimu. Pozama ndi mabuku amenewo m'mutu mwanga munayamba kuzindikira kuti chipembedzochi chikuyendanso pamodzi ndi mizimu. Kodi ichoka kuti? Angelo awa ndi a Mulungu kapena ndi a Satana? Amapezeka. Mwa ena mwa mabuku amene ndinali kuphunzira Kusakasaka Mulungu Ana a Mulungu ku Dziko Lapansi Kuli Mkati Mpaka Lero Pemphero langa ndi lakuti pamene tikumsakasaka, tikumane ndi Mulungu wolondola chifukwa mosadziwa tingaganize kuti tikupembeza Mulungu yemweyo koma tikupembeza wina. Pemphero lanu likhale lakuti ndisanamalize ulendo wa nthawi ya pansi pano, Ambuye, mundizindikiritse kuti Inu ndinu ndani pa moyo wanga, kuwopa kuti ndingataye nthawi. muchimtunda chachitalichi kukadzidzimukira ntatulukira kumoto ndaganiza kuti ndapembeza mulungu nanenso ntakumana ndi mwayi ngati umene adakumana nawo twaibu limenelo likhale pemphero lanu mpingo wa mulungu pozama ndi mabuku amenewa ndinayamba kusuzumira mmabuku ena Satana Mdyerekezi anayamba kudziulula kuchoka ku mabuku amenewo, kundidziwitsa kuti chipembedzochi sichikungokhulupirira dzina la Allah lokhali, komanso pali ziwanda zimene zimalemekezedwa ndi kuti Jinn zikuchita nawo poyendetsa zinthu za chipembedzochi. Mpingo wa Mulungu, tamverani! Pozama ndi mabuku amenewa, tidayenera kuyamba kuyesera zimene ziwanda zimanena m'mabukuwa. Komatu umenewu unali ulendo wosakasaka Mulungu andipulumutse ndikamadzachoka nthawi yomaliza ya moyo wanga. Ana a Mulungu, tamverani! Poyang'ana mkati mwa mabuku amenewa, ndinayamba kuona zifanifani zosonyeza kuti ziwanda zili ndi mphamvu ku dziko lapansi yosandutsa chinthu kuchikhazika mtundu wina, yokwanitsa kupereka matenda, komanso kufikira muyezo wokwanitsa kumpatsa munthu ndalama kapena kumpatsa munthu umphawi. Zimenezi machitachita ndinali kuonetsetsa ndi chidwi pa ulendo wanga wosakasaka Mulungu ndimpeza kuti Mulungu wolondola amene adzasamalira moyo wanga pomaliza pa dongosolo la nthawi ya pansi pano. Ana a Mulungu. Kupeza Mulungu amene mwampezayi muziuyesa mwayi chifukwa ma million ku mmawaku mpaka lero akuganiza kuti akupembeza Mulungu, ma million kumpotoku mpaka lero akuganiza kuti akupembeza Mulungu asadachipeza choonadichi. Pakufunika tiimirire, taonetse Mulungu woona amene ine ndinampeza, chifukwa dziko likupita likasochera tsiku ndi tsiku. Mpingo wa Mulungu, tamverani! M'mabuku amenewa. Ndinayamba kupeza zinthu zina zochititsa mantha pamene ndinadziwa kuti Satana ali ndi angelo ndipo ali ndi boma limene limayendetsa dziko lapansi kuseri kwa maganizo a anthu, kuseri kwa chipembedzo kuseri kwa zikhulupiriro. Nkutheka kuti zikhulupiriro zikuwoneka zoyera ngwengwee, white white, koma kuseri kwa zipembedzo kuli mphamvu imene imayendetsa chipembedzocho yakuti ngakhale achaina ake achipembedzo sanakwanitse kuzindikira, pakuti zimasankha amene zikufuna kuti ziawululire. Mwatsoka, gulu lambiri likupembedza lisanaululidwe chimene chili mkati mwa chipembedzo chawo. Pamenepo anthu ambiri akupita kukaonongeka lipenga likadzalira. Likhale pemphero lanu kuti m'maso mwa anthu akhungu ambiri amene akusochera m'dzina la chipembedzo akumane ndi kuwala kwa ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu. kuti pamene lipenga likulira apulumuke, asagwire ntchito yaulere, pang'onong'ono nkadagwira yaulere, chipanda Mulungu amene mukumseweretsa inu. Tamverani mpingo wa Mulungu, zopweteka zinayamba kuoneka kuti tsopano Satana anayamba kudziulula kuchokera m'mabuku amenewa. Tsiku limenelo ndanyamula limodzi mwa mabuku 7. Kabuku kameneka amakatcha kuti Shams Anuwar. Ndili mkati mochita study mmene ziwanda zimagwirira ntchito, chinandipititsa kokwera maudindo mpaka kumadziwa zipembezo ndikumadziwa chiwanda, chinali chipembezo chanji? Chipembezo cha makolo anga. Potsata Mulungu wa makolo anga, ziwanda zinandipanga divert ndikukayamba kudziwa zimene mayi wanga. sadazidziwe, zimene bambo wanga sadazidziwe, zimene mtundu sunazidziwe, zimene ondiphunzitsa buku la Koranilo sanazidziwenso. Mpingo wa Mulungu, pa ndime iti umene tikupita kumwamba, tipemphe vumbulutso lochoka kwa Ambuye kuti atizindikiritse zimene atsogoleri a chipembedzo chathu samadziwa. Atizindikiritse zimene ma founder azipembezo samadziwa chifukwa ulendo tidayamba uja watsala pang'ono kukocheza. Tsiku lina sikudzachanso. Lipenga lidzalira. Pamenepo wogona kumanda adzauka. Wokhala ndi moyo atakhulupirira Yesu tidzakumana naye mumlengalenga. Kudzakhala mayiwawawe ndatsala, mayiwawawe ndatsala chifukwa ndatsalira ku kachisi. Sinadziwe kuti sinkapembeza Mulungu. Ndinkalondola system ya chipembezo changa. Ndinkalondola direction ya atsogoleri anga. Sinadziwe kuti ni opotoka. Pemphero la anthu amene mukupanga nawo mapemphero. pano pa Chichiri. Akupatsani kuzindikira ndi kutsata makolo wanga. Sin'nadziwe kumene ndikupita mpaka pamene tsopano makolo anayamba kudabwa. Tsiku limenelo ndili m'peji ina ya Shams Anuwa Ndikupeza kuti ziwanda zikundifotokozera kuti pogwiritsa ntchito dzina limene munthu adapatsidwa m'chikuta pobadwa, ungakwanitse kulumikizitsa ndi chiwanda ichi, kumtenga munthu ameneyo, kumpititsa kulikonse kapena kumuitana. Tayesera! Nde ndikuti nditani? Akuti utenge cholembera koma utenge tsekera. Ndiye ndinasongola tsekera. Akuti usinje chimanga chikazinge ndi chimene chikhale inki. Zikhala motani? Akuti ukatero uvundukule Shams Anuwa upeza pamenepa pali mtundu wina wa kagulu ka ziwanda kamene kakwanitse kuchita chimene ukufuna. Makolo sakudziwa kanthu koma akungoona kuti m'nyumba tsopano mwayamba kulowa zipangizo zachilendo. Mwayamba kulowa mapepala a puleni. Mwayamba kupezeka mabotolo a inki. Mwayamba kupezeka zolembera, tsekera losongola. Mwayamba kupezeka mchenga wa white uli m'chitini. Anayamba kufunsa, N'chiyani mwana wanga? Ndikunena kuti ndikuphunzira kwambiri Chisilamu munthune. Musandivute makolo, ndili pa ulendo wophunzira Qur'an ndipo ndidziwa ndikhala Shehe wovuta kwambiri dera lino chifukwa ndikhala ndi mphamvu. M'mwamba mwa mu mwa makolo, chipembedzo chomwecho cha makolo wanga anayamba kuzizimuka, kuti zikuchitikazi si zimene ife tikuzita tikuzidziwa. Pamenepo ndinazindikira ndi kuzindikiranso lero, kuti kubadwa kale si kulandira vumbulutso lochoka kwa Mwamba. Kukhalitsa m'chipembedzo sikuzindikiranso ayi. Mpaka lero sanadziwebe wanthu mphamvu za Mulungu koma akubadwira m'chipembedzomu. Sanamdziwebe Mulungu oyenera kumpembedza. Ndinadziwa kuti chipembedzochi zina ndi mbuli ndipo ubulutuwu ukuyambira pa makolo wanga ndi amayi angawa. Wanthuwa ndi mbuli sakuidziwa Qur'an eti. Ine ndimati imenewa ndi atsogoleri a chipembedzo changa, koma bukuli sakulitani? Sakulidziwa, kuti m'menemu ine ndikhoza kuitanitsa mphaka ndi kumsandutsa mbalame. Makolo anga sakutani? Sakudziwa, kuti ndikhoza kuchita matsenga a mtundu uwu kapena winawo. Makolo anga sakutani? Sakudziwa. Mpingo wa Mulungu, tamverani! Mupemphe kwa Mulungu kuti chipembedzo ndi kudziwa Mulungu chisamakukhalireni chinsinsi chodikira kupita ku koleji. Muzilandira vumbulutso kuchoka kwa Mulungu kuti ulendowu tikocheze pokafika kwathu. Ulendo unali wopweteka, ulendo unali wowawa. Pemphero langa ndi lakuti musayende ulere. Koma mudziwe Mulungu masana wano, ndi kudziwa Yesu, amene adzakhala thandizo lanu pamene lipenga likulira posachedwa, kuti inu mukafike mu ulemerero wa Mulungu musamalize ulendo musakudziwa choona cha zimene mukuzipembedza. Mpingo wa Mulungu. Ulendo sunathere pomwepo, unali kukwera, kukwera. Tsiku limenelo, kubwera ziwanda kuchokera mu buku lina limene amalitcha kuti Malif tili kuburi, mmene munali ziwanda zimene zimandifotokozera kuti ndi zotheka iweyo kuchoka dziko lino kupita dziko lina ndi ife, koma ukachita izi. N'nayamba kudabwa. Kudabwa koyamba anadabwa m'makolo, folo koloko ya madzulo ndili m'chipinda. Ndagwira kabudula wanga ndi kuyang'ana mtengo umene bukuli lidandiuza kuti n'kayang'ane. Ndikuuyang'ana ndiye ndauponda. Akutulukira amayi akundifunsa ali ana mwe Twabi pelepa nkutenda chi? Ine, Ah amayi tatulukani. Za kuno nza mashehe. Inu munaphunzira Korani tachokani. Amayi akupita panja akukauza bambo kuti komatu mwana wako uwu watang'adza miyendo waponda chani? Korani zolembalemba talazimu zili pati? Zili patsogolopo. Kodi nchani akuti achite? Sanadziwe kuti ndikunyamuka ulendo ku dziko la Tanzania. Zimene ziwanda zidandiuza. Kodi zikumveka ana a Mulungu? Ndimakhala ndi maulendo m'nyumba yomweyo makolo anga osadziwa chifukwa pa ulendo wosaka Mulungu munthu amatha kusochera. Kodi zikumveka izi? Mukaliyendera dziko mupeza namtindi wa wanthu amene wasochera posaka Mulungu. Kodi zikumveka zimenezi? Wina wolemba buku wa chipembedzo cha Mboni anaika mutu pa buku limenelo akuti Mankind Searching for God. Unandigwira mtima kwambiri. Amitundu akusakasaka chani? Akusaka Mulungu, Mpingo wa Mulungu. Ndizotheka osadziwa chimene ukuchita koma uli pa chipembedzo chiti chomwecho. Ine ndinaonera amayi wanga ndi abambo wanga. mpaka mmene imakwana 8 koloko panali zopweteka zimene ndimakumana nazo ndili ku chipembedzo cha satana kuti munthu achite transform to animal pamayenera kukhala ululu mthupi ndinapirira ululu umenewu ndinali ku sukulu mpingo wa mulungu Pomapanga za ufiti timamva kuwawa mthupi. Ndi mano kuti nsanduke galu m'masiku amenewo. Ndimayenera kuti thupi langa limve kuwawa chifukwa mzimu wina wa satana mdierekezi ukulowa mwa ine ndiye utulutse mchira mthupi mwangamo. Utulutse makutu Thupi ili limamva kupweteka kuti china chake chikutani? Chikutuluka kaya. Kodi muganiza kuti kupembedza satanako nzophwekanso ngati? Zinali ndi maululu ake ndi zowawa zake. Koma mpingo wa Mulungu tamverani. Ululu womwewo umene ndimaumva posanduka wandipanga ine lero pokhala mkhristu kupilira ululu wa zoipa za nthawi ya pansi pano, mpaka kuti Mulungu sindingamsiye, chifukwa ngati napilira kutuluka chimchira nkumawawa kumeneku kupweteka kukutuluka chinthu, ndingakanika lero kupilira mtanda wa Yesu kodi? Ndingakanika kupilira chilungamo kodi? Ana a Mulungu. Tili pa ulendo wopita kumwamba, chipiriro chidzatithandizanso ife kulowa mu Ufumu wa Mulungu. Zinali zowawa ulendo wakuti ndikapezeke pano. Tamverani ana a Mulungu. Nazo ziwanda zinayamba kulengeza, kuuza ziwanda zinzawo kuti, Uyuyu zikutheka kumtuma. Kodi zikumveka zimenezi? Kaya mufuna mukalowe ngati galu uyuyu zikumatani? Zikumatheka. Kaya mufuna mukalowe ngati nyani uyuyu zikumatani? Kaya ngati njoka uyuyu zikumatani? Zikumatheka. Tamverani! Kumakhala chilengezo ku midima mukapanga chisankho cha tchimo lina lake. Zimapasirana pasirana ndi kuuzana uzana. Muwafunse amayi wokhulupirika amene sanapangeko moyo wa zibwenzi ali pa banja. Muwafunse. For three years akapirira amafika popima koma adakaoneka bwino. kuyenda pa msewu, olo atakhala kuti tsiku limenelo akufuna atafunsiridwa, koma palibe amene amatani, chifukwa lipoti linapita ku ziwanda kuti chipani chimenecho awa mulibe. Kodi zikumveka zimenezi? Zimakambirana nkuuza khalidwe anthu onse aja pa kampani, kungofikira pa iweyo m'bale wanga kuti pano pali chani lero? Pali deal. Asauza amene ali pa thumba la ndalamayo akukauza iwe londa panja akuona kuti adziwa kuti mwa iwe muli mzimu wa chani? Wakuba. Zimauzana. Kodi zikumveka zimenezi? Tsiku lina mukayamba kupemphedwa nambala, mudziwe kuti pali information ina imene ziwanda zikutani? zikupereka ndisamale kwambiri. Zimauzana Kodi zikumveka ana a Mulungu? Ndiye ziwanda zinayamba kutani? kuuzana. Za ine mukundiona panoyu, kuti ndipezeke pano kutumikira Mulungu sichinali chinthu chophweka ayi. Ndimati ndikulimbitseni mtima ana a Mulungu kuti palibe tchimo limene lidzakukanikitsani inu kulowa mu Ufumu wa Mulungu kapena kutumikira Mulungu muli pansi pano. Mumvere kwa ine. Mulungu amene mukumtumikira ndi wamphamvu. Satana alibe chochita ndipo sangapambane zitavuta ngakhale zitapanda kuvuta. Mulungu ameneyi mukumtumikira inu ndi wamphamvu kwambiri. Pamene ndikuyenda, ma bodyguard a ziwanda anali kuyenda nane. Ufiti unakula, matsenga anakula, mpaka pamene chipembedzo cha Satana chidayamba kumva mbiri. Mbiri imeneyo idapeza akuti chachitika nchani, akuti kuli mkulu wina ku dziko lapansi. Tayesera ndi matchini kumsaka, timangomumva mawu akafuna iyeyo kuti timuone. Ndiye mmene tinafufuzafufuza, tapeza kuti kudziko lapansi lino kuli mkulu wina wamatsenga amene wakwanitsa kumpanga ameneyu kumakhala atatu kapena anayi kapena awiri. Kodi zikumveka zimenezi? Akuti ayi sizingatheke. Pitani muone. Mukuwaona matchini pano? Akuti ee taona. Mukuliona phiri ili? Akuti limenelo ndi phiri la Talabola. Kumphangako mukuona ndani? Akuti tikuona mkulu tikusaka uja. Akuti tatembenuzani matchiniwo muyang'ane pa airport ku Amsterdam. Mukumuonayo ndani? Akuti yemweyo akukwera ndege. Zitheka bwanji munthu mmodzi kukhala panga pawiri? Kodi zikumveka izi? Kuti mutsimikize kuti sindiye, ponyani bomba. Amerika inaponya bomba ndi kusasula mphanga yonse ya Phiri la Tarabora kukatulukira uko, ndi kupera ufa wa miyala kukayang'ana no fupa, no skin, kuti munthu ampeza. Mamawa, chikulalata chaima patatu. payenera kukhala wina wache tisake uti tisaka amene mpingo wa mulungu satana ali ndi kuthekera kokukwezani koma amakhala kukukwezerani ulendo wa ku gahena musavomere promotion yochoka ku ziwanda Musamavomere ziwanda kukulemekezani, chifukwa Satana amakwanisa kumunyengelera munthu ndikumampasa ma rank, maudindo, koma akupita naye kuti? Kuchionongeko. Kodi zikumveka izi? Pojoina chipembezo cha Satana Mdyerekezi, muitano waukulu, mmene mwadzadziramo ana a Mulungu, zinali choncho. mmene amakandilandira ku Mexico, mmene mukuonera ana a Mulungu mmene mwadzadziramo. Ali ma satanist okhaokha, mfiti zikuluzikulu za chizungu, za chikuda, za chikaladi ndi za chimwenye zitadzadzana, zikulemekeza satana mdierekezi, zikuima pamenepa zonse mfitizo zafika poima mutu kuti inenso ndi mfiti simasewera. Wina akuti ndikanchasulira kuti? Komweko. Kodi zikumveka ana a Mulungu? Kufika pano ndimatama Mulungu wa inu ana a Mulungu, Mulungu wa Isiraeli mukumtumikirayo, pamodzi ndi Yesu Khristu, ndi zamphamvu kuposa msonkhano wa mfiti zambiri kudziko lapansi. kuposa msonkhano wa mfiti zambiri lero. Chilichonse chimene inu chakugwirani mu msonkhano uno, mudziwe kuti mwabwera nacho kwa Mulungu wamphamvu amene akuposa mphamvu za vuto limene lakugwirani inu. Khulupirirani, likupanga disappear limenelo, silikukhalaponso. Kodi ndi nthenda imene ikuchoka? Kodi zikumveka, ana a Mulungu? Kodi ndi nkhawa imene ikuchoka? Chifukwa kuli wamphamvu ndi kulongosola pano. Tadikirani ntakuuzani ana a Mulungu. Tsiku limenelo Ndatamika tamika, ndapanga zonse nkuoneka dolo ku dziko lapansi, makobiri nkudya. Mulungu anafuna kundionesa kuti ndine wamphamvu kuposa iweyo. Kodi zikumveka izi? Kodi zikumveka izi? Tsiku limenelo anangondifulasha, kungondiopseza kudziwa kuti iweyo si munthu ayi. Anangotigwira mkati mwa ndege kutipanga capture. Olengeza ndege kuti ndege iyi ikupita kokatani? Kokagwa. Kodi zikumveka zimenezo? Mmene anangoti ndege ikupita kokatani? Kokagwa. Aliyense mu ndegemo amaiona imfa. Ana a Mulungu, zimakoma mukamapanda kuona chithunzi cha tsiku lochoka. ndipo simungafune kusiya tchimo. Koma ola la kuchoka kwanu likayamba kuoneka m'maso mwanu, mzimu wa munthu wina aliyense umafuna kukakhala ndi mwini wake wa mtendere, kuphatikiza Satanayo. Amafunitsitsa pomaliza ulendo akakhale ndi mwini wake wa chani? Wa mtendere. Kodi zikumveka zimenezi? Makosana kunali kulowa pansi pa ndege, pa mpando. Kodi kuthamangira ku kagulu kena ka Amwenye kamene kamapembedza? Mmenemo munali Allahu Akbar, ma Buddha okondedwa, kunali kupemphera chi Buddha, ma Bahai kunali kule, kunali kunali mzimayi wina anali nka- kuchepa bololi ng'ombe chosema anachitulutsa mchikwama akuyenda nacho mu corridor akuchikisa, akukisa ng'ombe, ndege ikuonetsa zizindikiro zonse zakuti ikupita kokatani? Kokagwa. Kodi zikumveka izi? Ngakhale litaoneka wodziwa bwanji, koma kuli wodziwa kwambiri ndiye Mulungu mwini wake, amene moyo anaugwira yekha, kuusiya kapena kuuchotsa. Ndipo ofesi yokhalabe ndi moyo sanasiyire chipangizo chilichonse, ili ndi mwini wache kumwambako. Pamenepo ma Satanisiti kunali kugwedezeka, Ulendo wochoka dziko lapansi watani ife? wakwana. Ndinadziwa tsiku limenelo kuti Satana sangandithandize kalikonse. Koma ntatyakale zambiri ndi kunjoya ndipo tsiku la chipulumutso changa silinafike, sindinatembenukebe mtima. Kodi zikumveka ana a Mulungu? Mpaka tsiku lina limene ndinakumana ndi wamphamvu kwambiri amene ndikumsakasaka sabata yonseyi kufika lero kuti wamphamvu ameneyo achite appear aoneke mchipinda chino mphamvu zake zioneke mchipinda chiti chino kuti anthu adziwe kuti kumwamba kuli cha kuli mulungu tamverani mpingo wa mulungu Si patali ndi kuno, pompanopa pa Zomba, pamene adatsika mulungu wopanda tsankho, chikhalire pa mpando, chikhalire pa mpando, chikhalire pa mpando, ndinayamba kuona kuti m'nyumba muno muli china chake chimene chikuta, chimene chikuchitika. Kodi zikumveka, ana a Mulungu? Ine kuti ntaketake ndioneka kuti kutakataka sindingataniso sindingakwanise tamverani chandikumbutsa nkhani ndayambirayo ndi uthenga umene udabwera ndi satana ndili chikhalire pa mpando diso likukanika kuchoka pa vesi namba 3 ya yohane chapter namba 17 uthenga wochoka kwa satana akuti yakwana nthawi yakuti, Iweyo uchoke pamenepo, uthawe! Koma ine sinkuthandiza, chifukwa pamenepo pali wamphamvu kuposa ine. Zi! Kundisiya ndekha m'chipinda! Musaiwale kuti nthawi imeneyi n'kuti m'thupi mwanga muli masenga a appear and disappear. kuoneka ndi kusatani nthawi yofunika kuti ndithawe ndisaoneke inali itii nditagwidwa koma makosana masenga a mtundu uliwonse sadataketake pamaso pa wamwambamwamba kuti ndipezeke ine lero pano tamverani ana a mulungu ndidayesera kuzipinda Ndidayesera kuthawa, ndimati ndikaimirira chimpando chakakamira komweko, kukankha ukukanika. Palibe kuchitira mwina ndi chimpando choncho, kukhala pansi. Pamenepo ndinazindikira kuti ndakumana ndi wamphamvu zambiri kuposa mbuyanga uja. Ndilibe kuchitira mwina koma ndichite surrender. kwa Mulungu ameneyo, Mpingo wa Mulungu, ziwanda mamiliyoni zimene zimabwera kudzaika information zinakhala chete tsiku limenelo. Ziwanda 329 zopezeka mu Shams Annuwar sizinandithandize. Ziwanda 720 zopezeka mu Marif Tili Kuburi sizinandithandize. Nditafika pamaso pa Mulungu Wammwambamwamba, akalonga 7 ochoka ku Midima sanaoneke ngakhale mmodzi kudzandithandiza. Ndili ndekha mpaka pamene Mulungu anakhazika bata territory yonse mmene amagwira ntchito yondipulumutsa, chiwanda sichinayimenso. Ana a Mulungu, tamverani! Ndili ndi Mulungu ameneyo, masana wano, amene ati akhazike bata mitundu yonse ya ziwanda mpaka ntchito ya chipulumutso pa inu ichitika lero. Ndipo palibe satana amene ati anene nkhani ina lero muno. Ndi Mulungu yekha amene akulamulira chipinda chino. Ameneyo wakonzeka kulanditsa ngati m'mene adatani? anandilanditsira ine. Mpingo wa Mulungu, tamverani! Mukamandiona si chiwonetsero pamaso panu, koma Mulungu akukonza kuti mudzasowe chowiringula. Mudzasowa chowiringula inu tikadzafika kwathu. Mudzatchula tchimo lanji limene munalephera kusiya, limene ine sindinakwanitse kulisiya? Pakuti machimo onse amene ine ndinasiya ndi machimo akuti inu mwina simunalakweponso machimo ngati amenewo. Kodi zikumveka, mpingo wa Mulungu? Tamverani! Mulungu amene tikumtumikira sanatiitanire ife kuchoka ku chipembedzo cha Satana kuti tizikuululirani mmene nyama ya munthu imakomera, ayi, koma kuti mudziwe kuti amene amadya nyama ya anthu akabwera kwa Yesu akhoza kuwakhululukira. Kodi zikumveka zimenezi? Sitinatembenuke mtima kuti tikuuzeni mmene thupi limamvera tikamauluka. Kodi zikumveka zimenezi? Koma kuti inu amene mumauluka mudziwe kuti tchimo louluka ndi zotheka kulisiya poona ine. Kodi zikumveka ana a Mulungu? Inu nonse amene mukusakasaka ndalama ndi kutaya moyo wanu. Poona ine, mudziwe kuti alipo amene anasiya ndalama chifukwa cha dzina la Yesu. Kodi zikumveka ana a Mulungu? Ine sindinabwere kwa Yesu kuthawa umphawi. Ayi. Koma ndinathawa ndalama kubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Ameni, mpingo wa Mulungu. Ndi chifukwa chake mphamvu za Mulungu zondilanditsa ine zidakagwirabe ntchito mpaka liti? Lero. Motani, ana a Mulungu? Lamulo namba 3 la ku chipembedzo cha Satana lamphamvu kwambiri ndi lakuti munthu akatuluka chipembedzo cha Satana. Kodi zikumveka izi? 7 hours akhala atatani dziko lapansi atachoka kodi zikumveka izi ameni mpingo wa mulungu koma mwayiona mphamvu ya mulungu kuchokera tsiku limene lijalo padusa ma 7 hours angati kodi ziwanda sizibwera mphamvu zakumidima sindimaziona ndimaziona kuti zikubwera kuzandinyenga Zikubwera kudzandigwedeza, zikubwera kudzandikhumbitsa maulemerero a dziko lapansi. Podutsa m'chikhristu ndikudutsa ndi umphawi omwe, umene umphawiwo ndiye tochi yokwanira yomuonetsa munthu kusiya Mulungu kukatenga zabwino za dziko lapansi. Ndiye ziwanda zakhala zikubwera kudzakhumbitsa mpaka kumabweretsa mauthenga ingobwerera. kodi zikumveka tsiku lina munthu wina akutulusa audio ndiye analankhula munthu ndiye ananyoza munthu ndikumvetsera satana akundiwuza kuti kuja umati nkuchikhirisitu kuja Siwaona anzako owalondola aja mmene akutukanira? Mukutaya nthawi anthu aibu nchi- mu- muzinyozedwa koma wopanda chakudya. Ine ndinamuuza kuti Satana pita uchoke kumbuyo kwanga. Kodi zikumveka, mpingo wa Mulungu? Sindilipo kuti ndingokhala chionetsero, koma ndilipo kuti inu mulandire Mulungu wa Kumwambamwamba ndi kumvera chifuniro cha ndani, ana a Mulungu? Chifuniro cha Mulungu. Ameni, mpingo wa Mulungu. Ndikukumbutseni, ndidapita m'dziko limodzi mwa mayiko ena ku dziko lapansi, Ali m'chi airport chachikulu kwambiri. N'tapita pamenepo, n'dakapeza ndege mamawa ikulira. Ife tinatsika, kuyendayenda mu Amsterdam, timadikira kuti ndege ina yathu yopitiriza ulendo inyamuka madzulo cha m'ma folo. Mmene timabwerera, ndinapeza ndegeyo ikutanibe? Ikulirabe. Ndiye ndinafunsa kuti, Kodi akulu awa akuti n'chani? Akuti akulu amenewo amafunika kulira pafupi 9 hours kutenthetsa Cha kutere ku 1 hour yonseyi ndimangotenthetsa injini. Tsopano tiyambe kulalikira. ameni mpingo wa mulungu kodi zikumveka izi msonkhano wathu pano uli ndi mutu tsopano mukhoza kuyamba kulowa chifukwa ndege ifuna izinyamuka ameni mpingo msonkhano wathu uno tikuchita pano Tili ndi mutu umene tikulingalirapo umene tikhale tikuphunzira kuchoka pano mpaka madzulo. Amen mpingo wa Mulungu. Mutu umenewu tikuutcha kuti chenjezo loopsa. Amen mpingo wa Mulungu. Ndiye chenjezo loopsa limeneli. likuyenera kufika kwa inu, ndipo kodi lero Mulungu ayambe nkutichenjeza kuti chani? Amen mpingo wa Mulungu. Pamene munthu akulandira chenjezo, pamakhala kuti pali amene akukonda. Kukonda ndi kumene kumatulusa chenjezo.